Ok Dia daoibh a chairde, tá súil agam go bhfuil sibh go maith. Beidh muid ag déanamh rud éigin cruthaitheach agus, tá súil agam, spraíúil inniu. Eh, so tá súil agam go bhfuil sibh ar fad réidh do seo. So beidh muid ag dul isteach go dtí leathanach hundertachtundfünfzig, that's céad caoga a hocht, sa leabhar Viel Spaß Eins. Beidh muid ag féachaint ar an liosta dos na focail agus ansin beidh sibhse ag déanamh, em, íomhá nó pictiúr ar Powerpoint nó Keynote a thaispeánann dúinn cad a dhéanann tú le d'airgead póca. Ansin beidh sibh ag uaslódáil an pictiúr sin sna foirmeacha agus just beidh sibh cinnte dar ndóigh go bhfuil an foirm ceart á líonadh isteach agat. So, sin ráite, tá muid ag féachaint ar leathanach hundertachtundfünfzig agus ansin tá sé síos anseo faoin phunann. Now, níl muid ag déanamh é mar atá sé leagtha amach toisc nach bhfuil éinne againn sa rang so is féidir linn an póstaer a dhéanamh in ionad. So look, tá liosta dos na focail is coitianta a tagann suas agus páistí ag caint faoi an.

Is féidir linn iad a roghnú as an liosta seo. So. Bonbons. Now bí cúramach le bonbons. Luaigh mé i rith na seachtaine é sin ach tá fós daoine nach bhfuil ag féachaint ar na bhfíseáin seo so níor thuig siad. Bonbons, tá 'fhios agam gur féidir leat milseáin darbh ainm bonbons a cheannach. Tá 'fhios agam é sin. Cónaím live in Éire freisin. Is féidir liom rudaí a cheannach cosúil libhse. Ach an focal bonbons, sin an focal Gearmáinise ginearálta ar milseáin. Níl siad ag caint faoi na liathróid beag atá clúdaithe i bpúdar le an iomarca siúcra ann. Bonbons sin milseán. Alright. So ansin Bücher. Chips, bí cúramach, sin criospaí, níl sin sceallóige. Tá siadsan cosúil leis na Meiriceánaigh ó thaobh sin de.

Ein neues Handy, sin rud éigin, tá 'fhios agam go bhfuil a lán déagóirí ag sábháil i gcomhair ein neues Handy, ein neues Fahrrad, ein Mofa, n'fheadar, sin níos oiriúnaí sa Ghearmáin nuair atá sé ceadaithe dóibh iad a thiomáint agus siad san 16. Oder unsere Klassenfahrt, agus sin, níl sin tábhachtach daoibh go dtí bliain a ceathair nuair atá an turas scoile thar lear ar fáil. So, leis sin ar eolas agaibh, beidh muid ag freagairt an cheist sin, Wofür gibst du dein Geld aus? So, beidh sibh ag obair ar Powerpoint nó Keynote chun díreach leathanach amháin a chruthú

nó téigh isteach chuig An Sábháil. Cuir d'ainm air Ciarán Ó C. Táim ag sabháil é ansin. Now, an format, táim ag sabháil é mar, domsa, táim ag sabháil é mar pdf. OK, so is féidir liom é a shabháil mar pdf. Now, chomh maith le sin, má tá tú ar an iPad, beidh sé saghas difriúil. Ah, lig de sin. Ach nuair a brúnn tú, is cuimhin liom, ar an taobh, tá rud éigin, agus is féidir leat Export a roghnú, nó Save As. Agus má brúnn tú ar Export, is féidir leat é a save, a shábháil mar jpeg. nó mar png, so sin na files ceart ó thaobh pictiúir de, so sábháil é mar jpeg nó mar png agus ansin brú export, nó is féidir leat just brú ar save as, Agus arís, ar an iPad, ligfidh sé duit jpeg a úsáid uaireanta. So, caithfidh tú é a chur suas mar, a jpeg, a png, nó em, nó a pdf. Now, má tá an iomarca deacrachtaí agaibh le sin, ná bí buartha, an rud a déanfaidh tú ná, féach ar, cuir ar siúl an seó sleamhnán, le gach rud le fheiceáil agus ansin glac screenshot de, má tá tú ag obair ar an iPad. Glac screenshot de sin, na, nílim ag iarraidh screenshot em le, le gach rud ón PowerPoint nó ón Keynote a fheiceáil. Féach air mar shleamhnán agus ansin glac screenshot de agus cuir an screenshot isteach. Now, nuair a feiceann sibh ar an bhfoirm, sin díreach an méid atá le déanamh. Uaslódáil an phictiúr anseo, so brú ar Upload File. agus ansin déan a drag and drop nó roghnaigh an file mar atá sé agus ansin cuir suas. Níl cead agat ach file amháin a chur suas agus caithfidh sé a bheith níos lú ná 10 megabytes, sin an chúis go raibh mé ag rá cuir suas é mar pdf nó image. Fiú gur deireann sé Word, Excel nó Powerpoint, ná déan é sin cos ní féidir liom iad a oscailt agus mé ag obair ar mo iPad ag féachaint orthu chun iad a cheartú so, just ná déan é cos níl an, níl na aipeanna ag obair domsa tá mo ipad chomh sean sin ní féidir liom na rudaí sin a oscailt so em cuir isteach mar sin é brú ar submit agus sin an